ụtụtụ ọma nị daalụ nị em oge ikpeazụ anyị kwu na a ga-enebanye anya na nye gbasara alụ na nsọ anị aba m bu ụzọ jụọ ụnụ bụ kị bụ nye dị iche n'ime alụ na nsọ anị ịsọ mmadụ nabị zacha ya bụ ajụjụ Chukwu ya gọzie mmadụ nabị a maka na ihe ọ gosipụcha bụ na anya lu we anị mkpụrụ ụbọchị atọ ka na-atọ ya bụ ajụjụ ka nene bụ awa isi nne bụ ndị ga-azachara mana ịsọ mmadụ nabị zacha Nye dị iche n'ime alụ na nsọ anị eji na-eshike o, mana ọ dị ashịmala. Alụ niile sha bụ nsọ anị, mana nsọ anị niile abụna alụ. Naanị ka ị ga-esi marị wa kịtanị nye dị iche. n'ime alụ na nsọ anị dochekwoni na-ekwu na ndị mụna anyị asị na ọ dịnarị mma ka alụ na-eme mana ọ dịkwa mkpa ka alụ na-eme ka o me na ụmụaka ga na na-amala alụ nsọ anị eme oge niile ụmụaka lụ ike amarịdena we wee lue na ndị mụ wa ajụgbua we wee jọgbozi nke ọnịsị kike mmụọ kwụsị ya na wa sọ nsọ ka kwụsị ya ama agba nye ndị bụ nsọ anị gbaa ụfọdụ nye ndị bụ alụ ka o me nị ga-amarị we maka na mbekwu kwe sị na ọ kpọkọ ụmụ a ba jụọ we ụmụ atọ nke izizi bụ kị ga-eme tupu ị ga-enwe uche nke izizi asị ya na nye mee o nwere uche ọ kpọcha nke kponabị ime odi nabị ka o jikwa kpọta we nye na-ajụ we nke kponabị bụ kị ga-eme ka ị nwere uche ọ sị ya nne m na nye nwone m kwu ka m kwu na nye mee m enwere m uche ọ ba jụọ nke ikpeazụ nke ikpeazụ asị ya ka ọ bụ na ndị ofu a wee kwugo na nye mee we enwere uche na nye mụmụnye o nwere uche na ọ ma cheri ka nye megide tupu ọ ga-eji nwere uche ya bụ nye gbasara alụ bụ nye ọ bụ na o me ụmụaka ejie nwere uche alụ mee ya bụ ihe ọ bụ na o mere obodo ka ọ bụkarị abụọ ewepụcha oge gba wee kpụa ya bụ alụ ka bidoke ka agbakanye ndị bụ alụ n'enuanị niile sha amazụkwa nne nnọọ ka ọ dị na anịọma niile ya na anị igbo niile igbu mmadụ igbu ọchụ bụ alụ onye gbuo ọchụ na mbụ achọpụchawa na o gbu ọchụ na ọ gbani ilolo gba mezue ya bụ ilolo gba gbue mmadụ ewepụchawa oyo akpụa wa ya bụ alụ o nwere ike ọ bụ na wachasị ya bụ onye ọ bụ na wa egbuo ya bụ onye gbu mmadụ ka ọ bụ achụpụ wa ezinụlọ ha agbabemewa ezinụlọ ha niile awa akwapụ n'obodo mgbe asụ asaa wee akwapụ n'obodo n'obodo m si bịa bụ ubulu uku onye gbue mmadụ agba chụpụ wee n'obodo ọnị mgbe asụ asaa igbu mmadụ na emekwunyeni dike bụ na owenye aka gbuo oyo ya bụ oke ọchụ ihe ọzọ nọchime ya bụ alụ ọzọ bụ ibo mmadụ ọchụ na mmadụ gbuo ọchụ bụ ofu nye na-ebowe mmadụ ọchụ onye ọzọ i bo mmadụ ọchụ o mesịa achọpụchawa na ọ bụ n'eziokwu na ebibo ka i bo ya na o mere n'anya nke ọ bụkwa alụ ọzọ nye sokọ na ọzọ bụ amụsụ wee gbaa mmadụ n'ori amụsụ ọ dị dịka na onye ọ na-egbughị ọchụ mana o nwe na o tepanye aka gbu ebo ga-ebu ụzọ gbabemegide ya ụfọdụ ga-asụpụ oyo ada wansha ekwuje wee nzụ ọ gbaa ihe niile so ome amarị wekwa ga-esi chụpụ ya bụ ajọ mmụọ ihe na-esogbu ya bụ eri amụsụ obodo ada anabacha ya na obodo ada emekọ ya bụ ihe ndị na mgba ọnwụ bụ alụ wee bụ ne mmadụ je nwune bụ alụ mmadụ je nwune abụọ eweshe mmadụ na-abịa gbaa gbuo ewu ụlụ wee gbusie ewu ụlụ ọnụ e wee wee dozie ya bụ alụ mmadụ zuo oshi n'ụzọ ugbo gbaje kwuo iyi na ọ bụ na ya zu o mesịa chọpụsha wee na ya zu iyi ọ na-egbue alụ mmadụ sho mmadụ mebere were eriri kọla eriri shue bụ alụ ọmantị ụla bụ ya bụ okwu anyị izizi hụ onye ọ n'ishoni ahụ akpọla tupu a ga-eji kpọrọ ndị idolo ma jee bee ya bụ onye maka osisi onye ọ nọ shue wee gbutue ọ bụrụ ọmị ka ọ daa ọmị onye eluwe ike kwụsị ịla mmiri ya ya bụ maka na mma wee ji mma ozu na ozu wee ana o nwe onye ọbụla kọla eriri shue nị adịwe ememe na akwamozu wee bụrụ nọ na mbụ ebutu ewe na ajọ ọfịa mana ka ọ bụ na ajọ ọfịa adịzi na wee bọwa anị adọwe adịwe ememe na akwamozu adịwe akwa akwa adịwe eni ka e si eni ndị mmadụ adịwe etinye akwa nke ọ bụ alụ anyị izizi ọhụụ ya ọchụni a wee kwulu ya jefie asụ ya bụ ihe ndị na-eme agba ọnwụ bụ alụ mana nke bụ nsọ anị ihe obodo asọ ka ọ dị nwa ọnwa o nwe ihe obodo dị iche n'iche asọ asụ wee n'ọbịda asọ efi ụmụ ezemu asọ edi ya bụ ụmụ ubulu niile asọ edi obodo dịsịkwa iche n'iche nwe ihe ọ asọ mana mmadụ nọbere rie edi o mene alụ ma ọ bụ na ọ marịrị mana o meghe ihe ọ bụ n'obodo asọ o nwere nsha wa ga-ada dị n'ime mana obi keje dozie na mmadụ etesi ụla ụzọ ụtụtụ tụtụlụ azịza si ilo zal- zala afịfịa zabacha n'ime ụlọ wa asọ asọ adịwa eme ụlọ ka esi azala afịfịa esi ezi adịwa esi ezi azala afịfịa abacha n'ụlọ ihe dị na-emekwu bụ nsọ abụdawa alụ na mmadụ asị ihe nye ewe aka ekpe ihe ya bụ nsọ adịwa eji aka ekpe nyete mmanya ị ga-enye mmanya ya eji aka ekpe bu niile ya eji aka nri jiri ukwu ihe ka enyetie niile ya enyetie ya ewe aka nri bu ya ya iwere aka nri nye were aka ekpe jide nyetesi aka nye mmadụ ya nke ọ bụ nsọ adịwa ada nsha n'ime mana nsọ dọ onye ọ ga-ajagbọ ị sị sọ wagharị aka emụ ya wagharị aka ya ọ ga-ahụ ka e si agba ihe ndị bụ alụ dị iche ịkọ mmadụ ashị Ikede nwe domewe nne mmadụ n'ụlọ ọmụchawe na ezinụlọ emeghewe ndị ebe ụnọ ya na oberizie na ọ na-achụ atụkezi ka ọ bụ n'ọnụ asọkezi ụsọ ka ọ bụ na-akpasu wa iwe ya akọmoye ọnya achị nke ọ bụ nsọ anị ọ bụ na alụ ebolu ike wee kpụọ izu ada we nsha nke ọ bụ nsọ anị nye niile cha obodo asọ nsọ a nye niile cha bụ alụ ka obodo asọ nsọ a mana ọ bụ na nye niile cha obodo asọ nsọ bụ alụ ya ahụghị ahụ agbaga m nye ndị bụ alụ gba nye ndị bụ nsọ obodo ị ga-ejizi nye aka ịjụ ndị mụnị bụ one kị ka ụnụ asọ kị ka ụnụ eri one ka ụnụ sọ one ka ụnụ ri obodo niile sha nwe nsọ we ebo niile nwe nsọ ebo dị n'ime ebo nwekwọ nsọ ezinụlọ ụfọdụ nwe nsọ o nwe ụfọdụ ebo na obodo nsi bịa m ejikarị obodo nsi bịa ama atụ maka na nye e rịa ka ọ mara ọgwụ a ebe e bi ka ọ wachi o nwee ebo dị n'obodo nsi bịa wa akpọ ụmụ a obi awali adụ wa anụ anyarị ya ma mụchanụ nwa anyarị ahụ we nke dịka alụ wa asọ nsọ ahụkwa wa dịka alụ nne mmadụ mụteni nwa anyarị n'ebe we ya nwere nye ndị na mgba nye ndị na mgba bụ nye dị iche n'ime alụ na nsọ anị imelụ nsọ anị ime nye obodo asọ ọ bụrụ nye si ike shinne na ọ bụla nkwa eji ọnụ ekwupụ akpọcha we agbazieni we ya ada we nsha mana eme alụ nye sokarị alụ bụ ewu ụlụ ọ bụ ewu wa ji akpụ ya bụ alụ ị gagharịa n'obodo dịsị iche n'iche n'enu anị ya ahụ nye dị iche n'iche wa asọsị ndị Asaba ya ma bịa hụ n'afịa wee chemeni wa agbọnọ asị we na wa asọ agbọnọ obodo dịsị iche n'iche obodo ọbụla ya elune nọ ya elue nwa na Igbuzọ asị we na adị we eri ewi ụfọdụ asị na maka na enwewe wena ndị nnewi dị na anị igbo kọcha ya asụwa na adụ eri ewi mana ahụ ewi anyị rie nye ndị eri ke ndị asọ nye ndị asọ ke ndị eri ka ọ bụ nye ndị obodo asọsị mana nye bụ alụ bụ naanị alụ na igbo niile o nwere nwe obodo ị ga-anọ gbu mmadụ asụ wee daalụ onye emeke egbu mmadụ onye ọbụla panye aka gbue mmadụ ọbala onye ọnya ba metụ n'anị anị ka o melụ anị ọ gana na-achụ ọsọ alụ onye o mega ya na awa afa wee lue na oje kpụọ ya bụ alụ o nwere ndị me alụ ekwunewe onwere ya hụrịwe anị chụgharịberiwe eji ọnụ wee kwupụcha na nnekwu onye eme biko na ịgbagharị na wee abụghị nwụchi mgbagharị ya bụ nke tata akwụghe n'ihe ndị mụ na anyị kwu na ọ dị na mma ka alụ na-eme mana ọ dịkwa mkpa ka alụ na-eme ụfọdụ oge ka o mee na ụmụaka ga na na-amala alụ okposo nọ n'ebe di na ime aka nabị maka na adịghị eme aka nabị mmadụ adịghị eme aka nabị ọ ga-enwerị aka ya eme aka so ya ka o ji efili isi ya mana o- ya ma ji nwe adịghị eji nwe nabị efe isi ilike na-eme aka nri ka ọ bụ ị na-eme aka ekpe ị na-eme o- nwe nabị sie ike ị ga-eji nwe nabị lụọ ọlụ yi ụgwọ onwe inwe aka ọmarị nke nke ọ bụ na ime aka nabị anị na nke na nke si ike n'ime anyị na-eme aka nabị okposo me aka nabị ka ọ bụ okposo zọ ya ụkwụ n'ọfịa o mega alụ awa akpụ ya bụ alụ mbụkwa nya nkekele awe wario yo nya nkekele bụ abụ sue ọ bụrụ nwa afọ abụ adeke adeke oye efi okwu omenunye okwu ejeghị o anjeke oye efi okwu omenunye okwu ejeghị o awa bụgide abụbụ ikposo ibe sokwa n'azụ ọ ba nọ mkpụrụ ụbọchị one ọ ga anọ n'ebe anyị ba ada ebo tupu ọ ga-eji shansha niile dị n'ime anatawa mana enu enu amasịkwa na enu emebighe enu ọfụ abịaghe adịwe wegharịzi mmadụ mana nsha dị n'ime edeghere ihe niile wee mechie n'ime edeghere

mana kịta na ọ bụzi n'osisi dị n'ọfịa ọkwa enyefe osisi dị n'ọfịa ejizi nye aka were igwe okwu na nji ekwu okwu ọnwụ se onwe gbazije n'oke ọzọ ya gbasuo na akpa nkata dịsị njọ nkata jọgbu onwe maka na oke nwa asị na ọ bụla ya na-ejewe nwunye bụ nye wuchi na mana eke bụ nkata wee kpa ruo ebe ọ nọ jee nwunye ikedo akpagha wee na ọ bụ n'okenye ka ọ bụ na ọ da agbalu ya bụ nke tata anyị nebanyere anya ọhụma ọhụma na enye gbasara alụ mana o nwere nwekwere ihe ndị anyị dịdị metụ n'aka o nwe enye ndị ọ bụ na anyị kwuchinewe ọ bụ na-abụsịwa alụ na mbụ wee lue kịtanị ka o si dị ka o si ere dị na ụfọdụ ụzọ ugbo na okpochu asụ ezi ada agafe ishu anị okpochu nwe onwe marị na ọ sọ mega ezi ọ ma eje ugbo ọ sị ndị mụ na na ọ ma nwe ike jee awọchaghị wenye okwu maka na okpochu asụ ezi gafee ya bụ ishu anị o melụọ ya bụ ishu anị okpochu asụ ezi a- o nwe ebe ndị ọ dịdị ejesi ọ dị echu iyi na mbụ o lue oge nwụọnị o ji asụ ezi ya bụ okpochu ahụ oge ekpumekwunyeni maka na akwara ụbụlụkma asụ nji gwa m ụnụ na ọ sụ ezi okpochu ụnụ oge o jee n'ụlọ nwa alụtọ n'ụwa na mbụ wa akpọ ụlọ ekwu dọnọ o lue n'oge ọ na-agwụ ọ pụa ọ masị n'ibi enye ori ihe dịka ndị enu kịta na-eme wa akpọ idokwa m oye ka ọ dị ọcha ọ bụ na eri na nsọ ka nsọ dọ na mbụ ka ọ bụ na alụ dọ mba mana o nwe ụfọdụ ike ọ bụ na eluge wee oge ọ bụ na abanye wee n'ime ike ibu ike gwuo ekwu oke eluge oge igwu ekwu o nwe ụfọdụ nye ndị ọ dị ma arizi o nwe ụfọdụ nye ndị ọ dị ma metụzi aka ee dị nọ ọ ma nwe ike bụ na nwunye asọ ezi ba na-esi na enye ori ya ka o ji abụ na ị ga-ahụ ndị mbụnị wa sọ nnu eri adịghị eri nri abụ adịghị eri nri ilo maka na amana wee si ni amana ọ bụ na ọkwụ aka wee ji sie amana ọ bụ na ọkpa nkwụ wee ji sie amana wee ndị sụ ya bụ nri amana ọ bụ n'ime ndị ọ na-eso na abụ onwe melụghị onwe ya bụ ihe ndị anyị gbata ata ihe ndị anyị wepụcha n'oge nebanye anya ọhụma ọhụma bụ ihe gbasara nsọ anị ya na alụ eji m aka na e si ụbọchị tata jeme ya amarịga n'ime ụfọdụ ihe ndị na mgba na ihe ndị na bụ ihe ndị a sọ ihe ndị na bụ ihe ndị anyị mee a da echikwa mmadụ oku n'uchichi a da aza oku n'uchichi maka onye onye aza oku mmụọ a da egbu ọfịfị n'uchichi maka onye onye akpọrọ ajọ mmụọ babe ihe ndị na mgba nwụọ bụ nsọ anị abụ na alụ i mewe o nwe na ga-ejiri tarịpịa ya o nwe na ga-asị na pụọ ichu ebo o nwe na ga-ada na ịnsha manya amarịga nke tata na nsọ anị dọ na-asọ nsọ na ịdị nne ee ụbọchị tata ya mekwa ụnụ ọhụma o ee a sị ka m ji oge nị kene ụnụ ọzọ ụnụ bụ ndị wepụcha oge ihe na m kwu echikezi o tekezi aka ego ka i ji ekiri e ego ka m ji emepụcha mana iwepụcha n'oge dọ naanị ebe a na-ekiri ya ya bụ ihe ga-egosi nị na ọdịnanị anyị dị mkpa chukwu ya gọzie ka ụbọchị tata fokwa nye ezigbo chi ajọ chi ama fo nị ka a chọọ na ibido nwa ọhụma ọhụma ọhụma ka ọ ga-adịgide maka na mma mma kwa egbu ọkụ chukwu ya gọzie ee i gbue n'aka nni ya egbuche i gbue n'aka ekpe ya egbuche i gbue n'isi enu ya egbuche ya egbue n'egbenu ya egbuche ị lụa ya erie bụ ya lụrụ ya erie ma ya bụ n'otu chukwu ya gọzie ya nye ekwu mbụ ka ekwukwa abụọ ekpere niile e kpe mbụ afọ a chukwu ke eluigwe na ụwa ka anyị ji kpewe daalụnụ chukwu ya gọzie ya n'ụbọchị ọzọ a ga-ewepụchakwọ isiokwu ọzọ dị nnọọ mkpa ọ bụ na ndị mmadụ ewepụ mere anya maka na anyị ewepụ anya ha achọ ka anyị wepụ isi ha achọla ka ọkụ nyụ na chi anyị and ọkụ onye ama anyụ na chi anyị n'afọ a chukwu ke eluigwe na ụwa ise daalụnụ chukwu ya gọzie ụnụ wepụcha oge tụnye ọnụ na ihe na-ekwu tata zipụ ahụ ọ bụla ị ga-enwe ike gwa ndị mmadụ maka ya bụ ụmụnne n'obodo oyibo ọ bụ na ụmụ wa ada anụzi asụsụ anyị ọ bụ na e si wee bịa wee kiri ọkụ ghara anyụ na chi anyị n'afọ a chukwu ke enigwe na ụwa ise daalụnụ chukwu ya gọzie Don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. See you in our next video.